Tá sí amach sa lár. Agus an ruathar breá seo ag Michael Collins, tá sé éifeachtach ar na ruathair seo. Tá sí buailte ag Collins, iarracht dá chamán agus scór faighte ag Collins, Paul ach an blocáil a chruthaigh an scór. B'fhéidir go raibh ceart aige just céim a thógaint leis an liathróid chun an seans sin a chruthú. Ceann ar Thoraí anseo. Isteach sa lár anseo agus seo an iarracht is tá an ceann seo buailte. Tá sí buailte go fíor-álainn ar fad ag David Costigan. Faighte ar ais ag na Tiobradaigh. Agus iadsan ar an ionsaí, ceann sin buailte isteach íseal i dtreo O'Donoghue. An-choimhlint idir O'Donoghue agus Fionán Treacy. Ag tabhairt faoi scór, uillinn thar a bheith géar. Ah, sin scór na hoíche. Scór den gcéad scoth ansin ag Oisín O'Donoghue. Déanann sé an-difríocht.
Droichead ann na gCairn ag go háirithe ag craobh an chlub. Déanann sé an-difríocht anseo mar tá fear cruinn uait ar na pocanna saora agus tá Darragh McCarthy díreach ag déanamh a jab anocht. Ó na pocanna saora chomh maith, sin é Fred Hegarty, Fred uillinn ghéar. Tá an ceann sin buailte aige thar a ghualainn arís. Tá mé ag breathnú ar an gcúl báire bhí an cúl báire ag breathnú suas. Tá sé buailte thar an trasnán. An-scór ag Fred. An-fhreagra ag Fred ansin ar an taobhlíne díreach. Bhí sé sin ag teastáil ag foireann an Chláir. An chéad scór aigesan agus fágann sin anois go bhfuil gach duine de thosaithe an Chláir tar éis scóráil anseo ón imirt. Yeah, ciotóg é Jack agus d'imir sé le foireann an Chláir leis na sinsir sna cúlaithe i rith na sraithe.
Ruathar anseo ag Sam O'Farrell, tá cúilín amháin scóráilte ag Sam, bhfuil an dara ceann faighte ag Sam O'Farrell. Tá Sam O'Farrell, captaen na foirne, camán, cosúil le Michael Collins sa chéad leath ach. an-imirt ag Sam O'Farrell. An tseilbh ag Conor Martin, tá seans ag Conor Martin! Cúl scóráilte ag Conor Martin! Cé chomh cinniúnach is a bheas sé sin anois tá sé chúilín eatarthu? An-chríoch ag Conor Martin dul díreach i dtreo chímid an pas ansin ó Paddy McCormack agus lean sé isteach agus choimeád sé ar an talamh ach an pas a bhí ag Paddy McCormack ansan roimh ré. an-scór ag Tiobraid Árann agus. Ag Eoghan Gunning ach tá beirt as Tiobraid Árann ag teacht is tá an tseilbh faighte acu. Tá an Clár i dtrioblóid, tá Conor Martin, fear an chúil. Martin ag tabhairt faoi, an ceann sin ag titim istigh. Tá sí briste síos, tá seans ar scór eile! Cúl den gcéad scoth, scóráilte ag Paddy McCormack agus Paul sin sin déarfainn. Sin sin is dóigh agus, na cinní cearta déanta ag McCormack go dtí seo. Chímid é ag dul an-teagmháil ar an gcamán os comhair Fionán Treacy ansin, ag dul. tábhachtach mar. Tá sé tábhachtach gach uile ceann a thógaint de bharr go bhfuil babhta eile ag teacht.
Tá. Agus d'fhéadfadh foirne a bheith ar chomhphointí, smachtaithe go hálainn ansin ag Senan, ag Tadhg Lohan. An pas buailte trasna aige go dtí Ronan Kilroy agus Ronan Kilroy ar an trasnáil. Bhuel, lena gceart a thabhairt dóibh, níl siad ag éirí as. Tá trí chúl i ndiaidh a chéile faighte acu. Rory á ngríosadh agus mar san ach tá an lá seo thart do Chontae an Chláir, caithfear a rá. Ar ais, Tiobraid Árann arís, Doireann McCarthy ar aghaidh. An pas go Conor Martin. Tá cúl amháin scóráilte ag Conor Martin. Bhfuil sé ag smaoineamh ar an dara chúl? Tá sé ag smaoineamh! Ní hamháin go bhfuil sé ag smaoineamh, tá sé ag aimsiú an dara chúl.
Címid Conor Martin anseo ina aonar. Lean sé díreach isteach agus ní raibh éinne ag teacht ina treo chun é sin a dhéanamh. Jab déanta ag Tiobraid Árann agus an-taispeántas acu. An-taispeántas uathu, go háirithe sa dara leath.